Jenesis isiokwu nke iri atọ site n'amaokwu nke mbụ. Ma mgbe Rechel hụrụ na ọ mụghị ụmụ nye Jekọb, Rechel wee kwuo nwanne ya nwaanyị ekworo. Ọ sị Jekọb, Nye m ụmụ, ma ọ bụrụ na i nyeghị m, onye nwụrụ anwụ ka m bụ. Iwe Jekọb wee dị ọkụ megide Rechel Ọ sị, Ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ, onye gbochiworo gị mkpụrụ nke afọ. Rechel wee sị, Lee oru m nwaanyị Bilha, bakuru ya ka o wee mụọ nwa n'ikpere m abụọ. E wee sitekwa na ya wulie m elu dị ka ụlọ, ọbụna mụ onwe m. O nye ya Bilha na nwunye, bụ nwaanyị na-ejere ya ozi Jekọb wee bakuru ya. Bilha wee tụrụ ime mụọra Jekọb nwa nwoke. Rechel wee sị, Chineke ekpepụtawo m, ọzọkwa ọ nụwo olu m wee nye m nwa nwoke. N'ihi nke a ka ọ kpọrọ aha ya Dan. Bilha bụ nwaanyị na-ejere Rechel ozi, wee tụrụ ime ọzọ, mụọra Jekọb nwa nwoke nke abụọ. Rechel wee sị, Mgba Chineke ka mụ na nwanne m nwaanyị gbaworo. Enwewokwa m ike, o wee kpọọ aha ya Naftali. Mgbe Lia hụrụ na ọ kwụsịrị ịmụ nwa, O were Zilpa bụ nwaanyị na-ejere ya ozi nye Jekọb na nwunye. Zilpa bụ nwaanyị na-ejere Lia ozi wee mụọra Jekọb nwa nwoke. Lia wee sị, Enwere m isi ọma. O wee kpọọ aha ya Gad. Zilpa bụ nwaanyị na-ejere Lia ozi wee mụọra Jekọb nwa nwoke nke abụọ Lia wee sị, Na mgbe ọ na-agara m nke ọma, n'ihi na ụmụ ndị inyom mmadụ akpọwo m onye ihe na-agara nke ọma. O wee kpọọ aha ya Asha. Ruben wee jee na mgbe obibi ọka wit, chọta mandrake n'ọhịa, chịta ha nye Lia nne ya. Rechel wee sị Lia, Biko, nye m ụfọdụ n'ime mandrake nwa gị. O wee sị ya, Ọ bụ okwu nta na ị narawo di m. Ị ga-anarakwa mandrake nwa m. Rechel wee sị, N'ihi nke a, gị na ya ga-edina n'abalị a n'ihi mandrake nwa gị. Jekọb wee si n'ọhịa bata n'anyasị. Lia wee pụọ izute ya, sị, Mụ ka ị ga-abakute, n'ihi na achịrịwo m mandrake nwa m gota gị n'ezie. O wee dina nyere ya n'abalị ahụ. Chineke wee gee Lia ntị, o wee tụrụ ime, mụọra Jekọb nwa nwoke nke ise. Lia wee sị, Chineke enyewo m ụgwọ ọlụ m, n'ihi na enyere m di m nwaanyị na-ejere m ozi, o wee kpọọ aha ya Isaka. Lia wee tụrụ ime ọzọ, mụọra Jekọb nwa nwoke nke isii. Lia wee sị, Chineke enyewo m ezi onyinye. Mgbe a di m ga-ebinyere m n'ihi na amụworo m ya ụmụ ndị ikom isii. O wee kpọọ aha ya Zebulọn. Emesịa, ọ mụkwara nwa nwaanyị, kpọọ aha ya Daịna. Ma Chineke chetara Rechel, Chineke wee gee ya ntị, meghee akpa nwa ya. O wee tụrụ ime, mụọ nwa nwoke, sị, Chineke ekpochapụwo ịta ụta m. O wee kpọọ aha ya Josef. Ka Jehova tụkwasịrị m nwa nwoke ọzọ. O rue mgbe Rechel mụsịrị Josef, Jekọb sịrị Leban, Zilaga m ka m wee laa n'ebe m na n'ala m. Nye m ndị inyom na ụmụ m ndị m feworo gị ofufe n'ihi ha, ka m lakwa, n'ihi na gị onwe gị amawo ofufe m nke m feworo gị. Leban wee sị ya, Biko, Ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'iru gị, gị nọgide, n'ihi na arịbawo m ama na Jehova agọziwo m n'ihi gị. Ọ sịkwa, Kpaara m oke ụgwọ ọlụ gị, m ga-enyekwa gị. Ọ sị ya, Gị onwe gị amawo ofufe m feworo gị, na ihe anụ ụlọ gị wọworo n'aka m. n'ihi na nwantị ka ihe i nwere bụ tutu mụ abịa, ma ọ gbasawo rue ọtụtụ. Jehova agọziwokwa gị n'ije ụkwụ m. Ma ugbu a, olee mgbe ka mụ onwe m ga-emekwara ụlọ m? Ọ sị, Gịnị ka m ga-enye gị? Jekọb wee sị, Ị gaghị enye m ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ga-emere m ihe a, M ga-azụ igwe ewu na atụrụ gị ọzọ, debekwa ya. M ga-agabiga n'etiti igwe ewu na atụrụ gị niile taa, si n'ebe ahụ wezụga atụrụ ọbụla tụrụ agwa na ntụpọ, na atụrụ ọbụla dị nji n'etiti atụrụ, na nke tụrụ ntụpọ na agwa n'etiti ewu. Ọ ga-abụ ụgwọ ọlụ m. Ezi omume m ga-azakwara m n'ọdịniru. Mgbe ị ga-abịa banyere ụgwọ ọlụ m nke dị n'iru gị, nke ọbụla nke na-atụghị agwa na ntụpọ n'etiti ewu nke m, nke na-adịghịkwa nji n'etiti atụrụ nke m, ihe e zuru ori ka nke ahụ bụ n'aka m. Leban wee sị, Lee, biko, ya dị ka okwu gị si dị, O wee wezụga n'ụbọchị ahụ mkpi niile dere ọcha na nke tụrụ ntụpọ, na nne ewu niile tụrụ agwa na ntụpọ, nke ọ bụla nke nwere ọcha n'ime ya, na nke ọ bụla dị nji n'etiti atụrụ, o nye ha n'aka ụmụ ya ndị ikom. O jee ije nke ụbọchị atọ n'etiti ya na Jekọb, ma Jekọb na-azụ igwe ewu na atụrụ Leban fọdụrụ. Jekọb wee chịrị n'onwe ya mkpanaka nke osisi pọpla dị ndụ na nke osisi almọnd na nke osisi plane, o kpechapụta ebe dị ọcha n'ime ha, na-eme ka ọcha nke dị n'ime mkpanaka ahụ pụta ìhè. O wee guzo mkpanaka ahụ nke o kpere na ncherita iru igwe ewu na atụrụ n'ebe a na-etinye mmiri n'ihe anụ ụlọ ji aṅụ mmiri, ebe igwe ewu na atụrụ na-abịa ịṅụ mmiri, ha wee tụrụ ime mgbe ha bịara ịṅụ mmiri. Igwe ewu na atụrụ ahụ wee tụrụ ime n'iru mkpanaka ahụ. Igwe ewu na atụrụ ahụ wee mụọ ụmụ dere ọcha na nke tụrụ agwa na nke tụrụ ntụpọ. Jekọb wee wezụga ụmụ atụrụ Mee ka igwe ewu na atụrụ chee iru na nke dere ọcha na nke ọ bụla dị nji na igwe ewu na atụrụ Leban. O wee doo igwe nke aka ya n'onwe ha iche, ma o doghị ha n'ebe igwe ewu na atụrụ Leban dị. O rue, mgbe ọ bụla ndị dị ike n'ime igwe ewu na atụrụ tụrụ ime, na Jekọb tọgbọrọ mkpanaka ahụ n'iru anya igwe ewu na atụrụ n'ebe a na-etinye mmiri, ka ha wee tụrụ ime n'etiti mkpanaka ahụ. Ma mgbe igwe ewu na atụrụ na-adịghị ike, ọ dịghị atọgbọ ha. Ndị na-adịghị ike wee dịrị Leban, ma ndị dị ike dịrị Jekọb. Nwoke ahụ wee basaa nke ukwuu nke ukwuu. O wee nwee igwe ewu na atụrụ ri nne, na ndị inyom na-eje ozi, na oru ndị ikom, na kamel, na ịnyịnya ibu dị ọtụtụ.